dankɔrɔba dankɔrɔbaw ka kɛnɛ kan bi a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so an kɛlen don ka wele bila maa min ma funankɛnin don sifinaka don dɔnnibaga don anw fɛ sikaso kɔnɔ bi mali kɔnɔ n'i ye lalabi tɔgɔ fɔ dɔnni ko la a mana kɛ dɔnni sira fɛn o fɛn olu dɔnna ni min ye a dogolen tɛ lalabi ka kalanden dɔ bɛ anw bolokɔrɔ bi sikaso n'a tɔgɔ fɔla bi fana ni maa dogolen tɛ ka d'a kan fana dɔnni ko la bi a b'a la ka wulikajɔw kɛ a la ani porofesɛri abudul wagabu de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a ɲini aw fɛ a ka ja sɛbɛkɔrɔ cari a mana sɔrɔ diɲɛ fan fan ka d'a kan bi a bɛna fayida lakikaw de di aw ma dɔnnifɛn caman na min bɛna aw yɛrɛ mako ɲɛ k'aw to aw siginɔ na

kashiful gomati muhamadu bun abdulayi sallallahu alaihi wasallam n bɔra ka allahumma salli kɛ sisan ala ka hinɛ lase an karamɔgɔ gawusu kalilu berete
ani ni mun taara ɲɔgɔn fɛ sama lalabi ani alifa hayidara ala ka hinɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma
nin yɔrɔ in na lalabi ka golokansigi mohamɛdi lalabi mhm. n'a dɔnnen don fɛnjugu tirema la a fana bɛ bamakɔ an ka foli b'a ye nin wagati na ani a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se adama lalabi ma mhm. an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kumabaga tɔgɔ ye professeur Abdul wahab bagayogo mhm. sikaso lalabi kalanbulon président an bɛ sikaso kɔnɔ yan ni an ka folikan ye ni ala sɔnna merci beaucoup professeur bilakasuma tere ka jugu an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ mhm. diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sikaso lalabi kalanbulon yɛrɛ kan mhm. ee i da sera sikaso lalabi kalanbulon ma sikaso lalabi kalanbulon ale kalanbulon nana sigi sikaso yan mohamɛdi lalabi fɛ an karamɔgɔ gawusu kalilu berete fatulen kɔfɛ kalanbulon sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka mɔgɔw kala turabu la i ka se ka turabu dɔn ka mɔgɔw kala cɛ bisaba la ka mɔgɔw kala kuranɛ na ka mɔgɔw kala yiri la ka mɔgɔw kala kilisi la anw ka kalanbulon sigikun don sikaso kɔnɔ yan an ka kalanbulon bɛ base o kan ee an ka kalanbulon na n'i donna i bɛ waa kelen ani kɛmɛ naani dɔrɔn de sara sept mille francs CFA o de ye i donsara de ye quoi mais maa min bɛ yen n'i y'o sara an ka kalanbulon kɔnɔ i tɛ wari wɛrɛ foyi sara tuguni voilà k'a fɔ n'i ye waa kelen ni kɛmɛ naani sara k'i tɔgɔ sɛbɛnna anw ka kalanbulon kɔnɔ k'i bɛ wari wɛrɛ sara i tɛ wari wɛrɛ foyi sara tuguni. mais semaine kɔnɔ kalan bɛ kɛ don fila dɔrɔn de la juma wula fɛ quatorze heures ka taa bila dix-huit heures la ani dimanche fana o kelen don k'a daminɛ quatorze heures fo dix-huit heures kalan bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔ pour le moment nin waati nin kɔnɔ mais a bɛ se ka kɛ don nataw la an bɛ se ka don dɔ tile journée bɛɛ ta walima an bɛ se ka yɛlɛma don a la mais nin waati nin kɔni na kalan bɛ kɛ don fila dɔrɔn la juma wula fɛ ani dimanche wula fɛ o y'a to an y'an ka kalan kɛ ni don fila dɔrɔn de ye pour que mhm. dɔ kana ban baara ma quoi kana fɔ k'ale bɛ ka na turabu kalan siga t'o la parce que turabu min filɛ nin ye tan a kɛkun de k'i dépendre i ka baara la koyi mhm. mais k'i ka baara bɛɛ bila k'i bɛna turabu kalan an b'o fɔ mɔgɔ si na n'a sɔrɔ i ye ekɔliden ye kalan t'i chômer ka n'anw ka turabu kalan voilà n'a dɔn i tɛ se ka na juma wula ta sɔrɔ mhm. dimanche ta mhm. ni cours t'i bolo la mhm. i bɛna kalan k'o la a kɛkun de n'a sɔrɔ i bɛ baara min kɔnɔ k'i dépendre o baara siratigɛ fɛ o y'a to n'i donna an ka kalanbulon kɔnɔ Big One ne ko ten maa min bɛ yen n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn an ka kalanbulon kɔnɔ n'i ye san kelen sɔrɔ a la san kelen i t'a f'i dafɛɲɔgɔn ma ko n b'a kɛ cogo di wariko siratigɛ fɛ sabula an bɛn'i dege mhm. nafolo sɔrɔli la mhm. siritigɛlaw la mhm. garisɛgɛ bɛ se ka foni cogoya min na i ni da bɛ fɛn minnu kan i bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na anw ka kalan bɛ baser ninnu de kan o y'a to an ka kalanbulon kɔnɔ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ lalabi kalanbulon kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ o tɛ sɔrɔ kalanbulon tɔw la sabula an bɛ baro kɛ kurana kan kurana suranw kurana ayaw an bɛ baro kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka taa se turabu ma cɛbi saba yiri kilisi Big One kilisi dɔw bɛ yen an b'o dɔrɔn de fɔ an ka kalandenw ɲɛna sinon an tɛ se k'a fɔ média sanfɛ a tɛ se ka fɔ arajoso la a tɛ se ka fɔ télé la mais o bɛ fɔ kalanden dɔrɔn ɲɛna n'i y'a kilisi kɛ o yɔrɔnin bɛɛ a bɛ kɛ o y'a to n'i tɔgɔ sɛbɛn kalan na dɔrɔn i kɛlen i yɛrɛ ye sa

parce que hali ne mana turabuden solomana sɛbɛnlen yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ne hakili bɛ jigin karamɔgɔkɛ la gawusu kalilu berete parce que lalabi ale ka turabuden kanu de kɛ solomana ye a ko solomana y'ale musotigiya k'a dentigiya k'a nafolotigiya ko solomana ye fɛn bɛɛ da ale la ni habi di lalabi ma
o y'a to ni dɛrɛsi sera solomana ma dɔrɔn ne yɛrɛ bɛna solomana kɛ ka lalabi jansa
awɔ parce que ale de ye solomana tigi ne fana bɛna solomana kɛ ka lalabi jansa Big One ni solomana ye kuru wɔɔrɔ ye a mhm. dan bɛ turabu so tannan na mhm. n'i ye wɔɔrɔ fara tan kan o bɛ bɔ tan ni wɔɔrɔ ye mhm. turabu yɛrɛ ye so tan ni wɔɔrɔ ye o y'a to a bɛ fɔ ko turabuden bɛɛ lajɛlen fanga bɛ turabuden solomana kelen pe de la ko turabu fɛn o fɛn bɛ turabu kɔnɔ n'olu bɛ se ka ko dɔ dilan ko turabuden solomana kelen pe bɛ se k'a dilan n bɛna dɔnni dɔ f'i na solomana kan sa sisan maa minnu bɛ yen n'i b'a fɛ ka wari de sɔrɔ sini sini ko don dɛ n'i ye émission ye dɔrɔn sini bɛɛ ka nin dɔnni nin kɔrɔbɔ n'i b'a fɛ ka wari sɔrɔ sini a f'u ɲɛna k'u ka biki u ka kalimu ta ka dabaji ɲini ka solomana sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ bi naani wala sanfɛ di nɔnɔ na miel la n'i y'a kɛ ten i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a ko k'a da i da la k'a min su na n'i bɛ da k'i b'a fɛ i ka wari sɔrɔ sini n'i y'a kɛ sini i bɛ wari sɔrɔ
a faamuna solomana wara kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'ale solomana nin kɛ i b'a fɛ ko min bɛ yen n'a bɛ n'i b'a fɛ a ka datugu a ko bɛ datugu n'a sɔrɔ i jo b'a la n'a sɔrɔ i t'a fɛ ka kojugu dɔ kɛ k'i b'a fɛ k'a ko datugu sabula an ti mɔgɔ dɛmɛ k'i ka kojugu datugu mais bi b'a fɛ ka k'i kan k'o ko datugu an bɛ se k'i dɛmɛ o la i bɛ sɛfan den kelen pe ɲini dɔrɔn mhm. ka solomana den wɔɔrɔ ci sɛfan sanfɛ mhm. parce que solomana yɛrɛ ye kuru wɔɔrɔ ye mhm. i bɛ hamina bɛɛ lajɛlen fɔ a la i b'a fɛ ko min bɛ yen n'i b'a fɛ a ko ka datugu i b'o bɛɛ lajɛlen fɔ sɛfan in na ka taa dingɛso la dɔw ko masaso dɔw ko kayaso i bɛ taa dingɛ sen dingɛso la dɔrɔn ka sɛfan turu a nun k'a nun don dugukolo ma k'a bobara yanga sanfɛ n'i y'a kɛ ten i bɛ bɔgɔ kɛ k'a datugu n'i y'a kɛ ten taa i ci fɛ n'i y'a kɛ jinatigɛ koko la tant que n'i jo b'a la mais u b'a fɛ ka bin i kan ala bɛ sɔn k'o ko datugu ni ala sɔnna solomana ci cogoya an hakili lajigin a la solomana bɛ ci dɔrɔn i bɛ kelen kɛ ka fila kɛ ka fila kɛ ka kelen kɛ kelen fila fila kelen solomana bɛ ci ten n'ala sɔnna merci beaucoup professeur nin waati in na n'a mago bɛ professeur abdulwahabu ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se ka 71 ta 22 55 22 o kɔfɛ nɛgɛjuru sira filanan 79 82 63 50 à la fin tardi a ka nɛgɛjuru sira ninnu ta an ka ja duguma professeur an bɛ avancer lomarabilen turabu in tɔgɔ ka di maa caman ye tiɲɛ don maa caman b'a fɔ lomarabilen bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛ adamaden ka adamadenya ma ni da sera lomara ma o dɔrɔn ne bɛ kɔntan ayiwa lomarabilen ale de ka teli turabu la kojugu heyi o y'a to ni turabudala dɛsɛla n'i ye turabudala dɛsɛlen dɔrɔn k'a ma se ka muso dɔ minɛ ka di cɛ dɔ ma walima ka cɛ dɔ minɛ ka di muso dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a tɛ lomara dɔn eh, lomara b'o kɛ non ne ma turabuden ka ni dɔ karaba ni dɔ ye k'i ko lomara ko a turabuden bɛ yen k'i ka teli i b'a fɔ lomara bilen eh. lomara eh, bilen eh, eh, tiɲɛ bɛ lomara bilen la dɛ mais n bɛna kuma wari sɔrɔ yɔrɔ de kan ayiwa sinon bɛɛ ma ye sinon ka ni dɔ karaba ka di ni dɔ ma ne tun b'a di mɔgɔw ma tile wolonwula mais n tɛna kuma o kan n bɛna kuma maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ka wari de sɔrɔ turabuden lomara bilen na i bɛ i bɛ wari biye dɔ ɲini hali n'a kɛra kɛmɛ biye i bɛ turabuden lomarabilen sɛbɛn a kan dɔrɔn siɲɛ wolonwula kana tɛmɛ o kan ayiwa n'i y'a sɛbɛn siɲɛ wolonwula ni fiɲɛ ye ɲamaɲama dɔ ta ka wuli sanfɛ yanni a ka bin dugu ma a kɛra ɲamaɲama fɛn o fɛn ye i b'o minɛ k'o bila wari nin cɛma ka taa di tulikɛla ma o k'a to i k'a bila i ka wari kan bi wa n'i ye nin kɛ i bɛ wari sɔrɔ wari bɛ cuncun i kan dɛ f'i bɛ siran i y'a faamu maa min bɛ yen n'i b'a fɛ kamanagan gɛlɛn yɛrɛ de b'i kan i b'a fɛ ka kabako ye lɔmarabilen na diɲɛ ma don o don su fɛ yanni i ka da lɔmarabilen sɛbɛn siɲɛ tan ani wɔɔrɔ i k'a da i da la k'a min n'i ye tile tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ a kan n'i y'a kɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la ko bɛ kɛ i b'i miiri ko min na dɔrɔn a kɔrɔbɔ la Alahu akibaru a tɛ tɛmɛ o kan ni Ala sɔnna merci beaucoup professeur k'a ɲini aw fɛ aw ka ja sɛbɛkɔrɔ cari aw minnu bɛ a la ka 223 Chrono TV lajɛ nin waati in na aw ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a sɔrɔla aw ka telefɔni volume nin ka dɔgɔ a ye dɔ fara a kan professeur an bɛna se Adama de ma tarabuden Adama nin tarabuden in dɔnnibaga caman bɛ yen baara u yɛrɛ ye dogo la u tɛ sɔn k'a fɔ bi an b'a fɛ i ka fayida di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma tarabuden adama kan ee n bɛna fayida di adama kan ko mɔgɔw ka vidéo partager kosɛbɛ u ka cari u ka vidéo partager parce que n bɛna dɔnni min di ha adama kan hali ni bɛɛ bɛnna a kan k'i ye dangaden ye n'i ye ha adama nin kɛ a bɛ jaabi i bolo janko danga t'i kɔ ka kɔrɔ adama filɛ ale bi ale sigilen bɛ turabu so filanan na mhm. turabuden adama yɛrɛ bi ci i bi kelen kɛ mhm. ka fila kɛ ka mhm. fila kɛ ka fila kɛ o de bɛ wele ko turabuden adama ayiwa adama ye kuru wolonwula ye a sigilen bɛ turabu so filanan ka so kɔnɔ n'i ye fila fara wolonwula kan o bɛ bɔ ni kɔnɔntɔn ye o kɔnɔntɔn bɛ cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen la o y'a to n'i ye adama baara yanni ka se tile kɔnɔntɔn ma i bɛ fɛn dɔ ye adama na n'i ma fɛn ye adama na o b'a jira ko adama tɛ tile kɔnɔntɔn dɔrɔn a tɛ se ka tɛmɛ o kan adama filɛ n delila k'a fɔ maa min bɛ yen n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i ɲɛ bɛ ko yɔrɔ min na n'i ye adama ci dugukolo ma k'i ɲɛ ko k'a bɔn a kan o don i bɛ wari sɔrɔ i ma sigi ni wari min ye
k'a sɛbɛn dugukolo ma dɔrɔn k'i ɲɛ ko k'a bɔn a kan i bɛ fɛn sɔrɔ i ma sigi ni fɛn min y'a dɔn garisɛgɛ côté fan fɛ o to yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye feerekɛlaw ye olu ye commerçants ye u b'a fɛ ka marché ba sɔrɔ u ka sugu ka diya Adama k'u ka Adama sɛbɛn dɔrɔn El Maalu jate la nafolo jate quoi cent deux ka turabuden Adama sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ fila n'i ye Adama sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ fila u b'u jija i bɛ parfum qualité wolonwula ɲini k'o kɛ nasi in na k'a tigi ka to k'a mu ɔ n'a bɛ k'a mu n'i ma fɛn y'a la e yɛrɛ de bɛ ne wele ko Abdul Wahab Bagayogo i ye nin dɔnni di ne ma fɛn y'a la Alahu akibaru nin ye commerçants de ta ye jagokɛlaw feerekɛlaw u ka dɔnni ta u k'a kɛ a faamuna Alahu akibaru mais Adama sɛbɛnden dɔ bɛ yen n'i y'ale sɛbɛnden dilan ka bila i ka wari kan i bɛ wari de sɔrɔ awɔ adama sɛbɛnden dɔ bɛ yen n bɛna dilancogo fɔ n'i y'a adama sɛbɛnden k'a bila i ka wari kan i bɛ wari de sɔrɔ diyagoya bilen
n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i t'a f'i dafɛɲɔgɔn ma ko n b'a kɛ cogo di sinon n yɛrɛ bɛ sɛbɛnden dɔ dilan adama sɛbɛnden mais ale ta ye n'i ye waa tan de bila ala bɛ waa tan sɔrɔli sababu d'i ma teliya la sababu bɛ d'i ma awɔ mais n bɛna sɛbɛnni min fana di mɔgɔ ma san k'u ka turabuden adama sɛbɛn papier sanfɛ dɔrɔn siɲɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn ani tan ani segin o bɛ bɔ nafolo quoi o sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn ye siɲɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn ani siɲɛ tan ani segin i bɛ turabuden adama sɛbɛn la papier sanfɛ n'i ye adama sɛbɛn la papier sanfɛ i bɛ i bɛ sanumugu fitinin ani warimugu fitinin ɲini k'o bila papier nin cɛma Alahu akibaru ka dɔrɔmɛ kelen kelen den wolonwula ɲini k'o bila papier nin cɛma Alahu akibaru k'a gulon i ka baarakɛyɔrɔ da la i ka feerekɛyɔrɔ da la walima n'i t'o si la a gulon i ka so donna la walima taa a bila i ka wari mara yɔrɔ la ɔ n'a sɔrɔ n'i bɛ wari lase mɔgɔ ma walima n'a tɛ wari lase mɔgɔ ma ne bɛ yan olu bɛ yan Alahu akibaru awɔ tɛ tɛmɛ o kan n'Ala sɔnna merci beaucoup professeur Abdul Wahab Bagayogo n'a mako professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma o kɔfɛ an bɛ bɔ turabuden na an bɛna na jiri la ɛ jiri ka di maa caman ye siga t'a la maa caman bɛ olu sɔnnen tɛ turabu ye tiɲɛ don caman bɛ yen hali turabu la kurana dɔnni filɛ dɔw bɛ olu sɔnnen t'a ye dɔnnibaga dɔw bolo c'est vrai maaw ka teli ka jiri yɛrɛ de baara kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna na jiri kɔnɔ jiri dɔ bɛ yen n'a bɛ kɛ ji la waati bɛɛ nin bɛ wele ko gɔkun gɔkun bɛ se ka mun ɲɛ adamaden ma a ye ja cari Ee m'a fɔ k'u ka vidéo partager kosɛbɛ n'i da sera nin yiri ma ne bɛ kɔnɔna kojugu i yɛrɛ ka kuma de don diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ baden de bɛ yen kurana nin u ma sɔn a ma u ma sɔn a ma dɔnnibagaw bolo u ma sɔn a ma dɔnnibagaw bolo dɔw ko ko nin yɛrɛ tɛ ala kumakan ye ala kira ka kuma ko hadisaw mhm. mɔgɔ baden de bɛ yen minnu mhm. ma sɔn o ma mhm. turabu ko nin o kɔni maa baden fana bɛ yen minnu ma sɔn turabu ko nin yɛrɛ de ma fiyewu dɔnnibagaw bolo awɔ dɔnnibaaw bolo hali kilisi nin dɔw ko ko nɛni b'a dɔw la k'a kilisi yɛrɛ tɛ bɛn fiyewu mais yiri ta bɛɛ bɛnna yiri kan diyagoya mɔgɔw sɔnna o ye non bɛɛ sɔnna yiri ye i mana kɛ maa sugu o sugu i sɔnna yiri ko yiri de bɛ kɛ k'a furakɛli kɛ a bɛ garisɛgɛ lase mɔgɔ ma k'a fɔ ko yiri dɔ bɛ yen n'i y'a ko i mago bɛ min na ko ala b'o d'i ma sɔsɔli kɔni ma kɛ yiri kɔni ta côté fɛ fiyewu a b'i tanga fana awɔ a bɛ mɔgɔ kisi k'i tanga k'i garisɛgɛ foni i bɛ wari sɔrɔ siga t'o la sinon ni yiri tɛ ne ma dɔnni dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko adamadenw bɛnna dɔnni kan non siga t'o la kurana turabu cɛ bɛ saba yiri bɛɛ bɛ sigasigali k'a la non i mana i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛnnen don mhm. yiri dɔrɔn de kan k'a fɔ ko n'i ye yiri nin kɛ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ ngɔku filɛ mhm. ngɔku ka ɲi kojugu ngɔku ye yiri kabakoma ye dɛ mhm. ale de bɛ falen ji sanfɛ he i bɛ baji ye ji min bɛ yen n'a ka dun kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ngɔku kɛlen don k'a kunkolo bɔ k'a fɛnsɛ a sanfɛ ale filɛ yɔrɔ den dɔ b'a la a den mhm. cɛ minnu bɛ yen n'u lawaji ka dɔgɔn mhm. n'i b'a fɛ k'i lawaji caya mhm. i bɛ ngɔku den i bɛ to k'a ɲini i b'a dun ayiwa ni cɛ b'a dun a bɛ cɛ lawaji caya o dɔrɔn tɛ ka to k'ale ngɔku fana den ka to k'a dun n'a sɔrɔ cɛ nin denkisɛ fagalen de don a b'a to a bɛ mɔgɔ denkisɛ cɛ denkisɛ ɲɛnamaya quoi o fana to yen maa min bɛ yen n'i bɛ to ka ngɔku ɲini tuma bɛɛ k'a kuru wolowula ɲini k'a don daga kɔnɔ i cɛɲɔgɔnw b'a fɔ k'u b'i senkɔrɔma cɛ tuma o tuma non u b'a ye k'i bɛ sanfɛ i b'a fɔ ngɔku bɛ ji sanfɛ cogo min na bi ne bɛ kɛ a bi ne bɛ kɛ o y'a to cɛ o cɛ bɛ yen n'i bɛ ngɔku kɔni ko i ɲinibaa jugu minnu b'a fɔ k'u b'i senkɔrɔma cɛ u bɛ dɛsɛ i la o y'a to kodɔnna caman de bɛ yen

ale fana ye yiri ye sinon adamaden ye zɛrɛn jɛ jatigi faga yiri fana bɛ yen eh? awɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ olu fana bɛ olu bɛ i b'a fɔ zɛrɛn jɛ jatigi faga mhm. yɔrɔ n'ale falenna yiri sanfɛ mhm. a bɛ yiri faga yiri mana mɛn cogo cogo mais n'ale falenna yiri sanfɛ n'a mɛnna yiri la mhm. a bɛ yiri faga don dɔ la mais zɛrɛnin jɛ jatigi faga ale de bɛ se ka san kɛmɛ kɛ a bɛ ka zira ɲini k'a faga a tɛ se k'a faga a bɛ dɛsɛ zira la a bɛ se ka san kɛmɛ kɛ a bɛ k'a ɲini k'a faga a tɛ se k'a faga mais a bɛ mɛn zira kan mais yiri dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ san mugan san tan dɔɔnin kɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a fanga bɛ se yiri na k'u ka filimu ban o y'a to u k'a ma ko zɛrɛnin jɛ jatigi faga tiɲɛ don adamaden jatigifagaw bɛ ala k'an kisi o ma ni n'olu fana donna ɲɔgɔn na dɔrɔn yiri nin fana bɛ mɔgɔw faga cogo min na olu fana bɛ gɛrɛsɛgɛba de k'i ka baara bɛɛ
hali misi dɔw bɛ
misi dɔw bɛ n'olu donna i ka misi fuga la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ tuma bɛɛ ale bɛ misi dɔ blessé o faga adamaden dɔw fana bɛ yen n'olu fana jɛna olu fana bɛ komi ten i b'a fɔ yiri zɛrɛnjɛ jatigi faga bɛ position min na mm, mm, mm, n bɛna dɔn dɔ da ale kan mm-hmm. ale de bɛ mɔgɔ kisi mm-hmm. k'i protéger ka siri tigɛ mm-hmm. ka dabaliw tiɲɛ ka juguyaw tiɲɛ cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso bɛ yen n'i bɛ to ka zɛrɛnjɛ jatigi faga ko i b'a kɛ cogo di maa min bɛ yen n'i t'a fɛ garisɛgɛ kana jɔ fiyewu i bɛ zɛrɛnjɛ jatigi faga ɲini kuru wolowula n'i y'a ɲini kuru wolowula i b'i jija i b'i sen sɔni tan bolo sɔni tan a bɛ bɛn sɔni mugan ma i b'o bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o bila daga ju la n'i y'a bila daga ju la i bɛ zɛrɛnjɛ jatigi faga kuru wolowula ɲini k'o fara a kan ka ji k'a kan ka marifa mugu k'a kan a tɛ min dɛ Awɔ, o tɛ min dɛ, awɔ, marifa mugu min tɔla kɔni, a tɛ min, o ci i kɔnɔ yen, voilà an ka taa, et puis ɔhɔ, n'i y'ale fura sigi, ɔhɔ, fo ka taa mɔ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ, un, o y'a to caman b'a a baara k'a furadaga sigi ni mɔgɔw danna, unhun, et puis n'i fana ye fura ninnu don, unhun, kan'a to limɔgɔ ka maga a la, ee non o sufɛla fɛ de, o y'a to caman bɛ dɔnni nin baara sufɛ, unhun, n'i y'a kɛ ten k'a daminɛ fura nin sigili la fo ka taa fura nin mɔ i tɛ kuma mɔgɔ fɛ, tiɲɛ don, n'i y'i ko a la su kelen siɲɛ wolonwula, unhun. a tant que adamaden sɔɔni i bɛ ka bɔ mɔgɔw tɛ dan sɔrɔ i ka ko la i garisɛgɛ de tɛ jɔ heyi i garisɛgɛ tɛ jɔ Alahu akibaru mais maa min bɛ yen o a garisɛgɛ ta fan ye maa min bɛ yen i t'a fɛ i garisɛgɛ kana jɔ fiyewu i b'a baara o siratigɛ fɛ ayiwa mais a tant que siri yɛrɛ kɔni b'i kan i b'a fɛ ka siri tigɛ ka bɔ i kan zɛrɛnjɛ jatigi faga a ɲini kuru wolonwula k'a ko mhm. su kelen siɲɛ wolonwula ale de bɛ siri tigɛ ka bɔ adamaden kan et puis mhm. cɛ o cɛ muso o muso zɛrɛnjɛ jatigi faga mhm. n'i duumuna ale kan ka to k'a ko cɛ o cɛ ko k'a bɛ yiri zɛrɛnjɛ jatigi faga ko ko dɔ bɛ e fana ka ko tiɲɛ mhm. ka hasidiya k'e la k'e ka baara tiɲɛ a ko k'a ti fara i la fiyewu ala sɔnna o tigi fana bɛ taa non ni min farati eh, eh, ala bɛ eh, kunko d'a kun a bɛ dɛsɛ k'a bɔ dingɛ min kɔnɔ e bɛ to k'ale ye sa i yɛrɛ b'a dɔn k'i jugu le don mais a dɛsɛlen don hali a tɛ se ka foyi kɛ tuguni n'i bɛ to ka zɛrɛnjɛ jatigi faga ko i b'i jugu ye duguma de u naasilen u tɛ se ka kɛ foyi ye balo sa tɛ tuguni o y'a to n'i bɛ to ka zɛrɛnjɛ jatigi faga ko o ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ma de sabula an bɛ waati min na ko bi diɲɛ tɔ kɛra ɲɛngoya hasidiya dabali e yɛlɛlen don sanfɛ i t'a fɛ si t'a fɛ si ka kɛ fɛn ye mali la an bɛɛ ka to ɲɔgɔn an bɛɛ ka to duguma mun ye mali tɔgɔ fɔ an yɛrɛ bɛ yan o cɛ an yɛrɛ bɛ yan an yɛrɛ b'a kɔnɔ an yɛrɛ b'a kɔnɔ an b'a dɔn min bɛ yen mali la bɛɛ b'a fɛ an bɛɛ ka to ɲɔgɔn kelen na ni dɔ ye mobili sɔrɔ dɔrɔn cɛ n'a sɔrɔ ni mori de don n'a ye i b'a fɔ e k'a ye dɔ gosi

yiri dɔ bɛ yen ko mande sunsun n b'a yiri dɔn kojugu ayiwa a den bɛ dun n'a mɔnna a den bɛ kɛ zoni de ye mande sunsun n bɛna di garisɛgɛ k'a kɛ tila k'a di k'i poroteze ɲinibaa jugu tɔɔrɔ ma ayiwa ne bɛna mande sunsun ale kɛcogo min di ye tan ni mɔgɔ ko k'a tɛ fara i la bigiwani ni maa ko k'a tɛ fara i la ni bɛ farati ni muso de don kalo naani a b'a ye ni cɛ de don kalo saba a b'a ye a faamuna i bɛ mande sunsun ɲini dɔrɔn kuru saba kuru saba i b'a ɲini kuru fila n'i ye cɛ sabanan fura min bɛ yen n'o fililen don dingɛso la i bɛ t'o fura kuru kelen ta ka na fara kan k'a dafa kuru saba ni muso de don a bɛ mande sunsun ɲini kuru saba naaninan fura min bɛ yen n'a tigi tilala koli la k'a taara fili dingɛso sanfɛ i b'o kelen ta k'o fara kan n'i m'o sɔrɔ n'i ma dingɛso ta sɔrɔ yiri min bɛ yen n'o bɛ fili siraba sanfɛ i b'o yiri dɔ de ɲini min bɛ fili sira sanfɛ kuwa ka n'o fara kan n'i ma dingɛso ta sɔrɔ n'i y'a k'o kɛcogo na ten i bɛn'a don daga kɔnɔ k'i hamina da kan cɛ o cɛ ko muso o muso k'a tɛ fara i la n'a ma fara i la a mako ka sa k'a hala i bɛ hamina bɛɛ lajɛlen fɔ a kan k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka popilini jɛma kɛ k'a datugu tile wolonwula n'a ye tile wolonwula k'a datugulen ten tuma ni tuma don o don sisan i bɛ bamanan galama dɔ bila kan i bɛ dɔɔni soli ka bɔ a la ka to k'i koliji la k'i ko a la tile wolonwula ni tile wolonwula dafara hali n'i m'a ko a ka ɲi ten i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni cɛ o cɛ ko k'a tɛ fara i la n'i bɛ fara ten kalo saba a bɛ taa bila an ɲɛ yan'an ka se yɔrɔ dɔ in na fɔlɔ eh, eh, eh, ni muso de don kalo naani n'a ko k'a ti fara i la fiyewu juguya bolo ma mhm. ɲɛngoya ni hasidiya bolo ma mhm. kalo saba a bɛ taa bila an ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen don n'a nataw la
a garisɛgɛ ta fan fɛ n'i y'ale ladɔ sɔrɔ mhm. n'i y'a ladɔ sɔrɔ i bɛ kami jɛma ɲini ka kami jɛma faga a kunkolo i b'o fara ladɔ kan k'a susu ka barankati fara kan ka to k'a wusu ale tɛ wari lase mɔgɔ ma dɛ ale bɛ wariba de lase mɔgɔ ma ale ta ye waribaw de ye ale ale mm, ale tɛna mm, ni wari mm, fitinin o wari babababaw mm-hmm. voilà n'a sɔrɔ misali de dɔw ka sɔrɔ bɛ na kɛmɛ fila fila kɛmɛ naani mm-hmm. n'i y'ale kɛ misali de i ka sɔrɔ bɛ se ka na waa kelen kelen waa fila fila voilà ale ale ale bɛ na ni giriman giriman baw yɛrɛ de ye quoi awɔ n'ala sɔnna merci beaucoup professeur hali bi ka foli ta ka ɲɛsin i ma ni sanga kɔnɔ n'a mago bɛ professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma mhm. an ka jɛmukan bɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma bi ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun b'a la k'an ka jɛmukan lajɛ dɔnni so walima foli aw kelen bɛɛ lajɛlen ta ye professeur an bɛna se fatiya ma o bɛ kɛ an ka jɛmukan kuncɛmatɔ ye fatiya bɛɛ b'a fɔ fatiya fatiya a kuma bɛ maa caman da tiɲɛ don kurana dɔnni don fatiya bɛ se ka mun dilan adamaden ka adamadenya ma dɔnni ko hukumu kɔnɔna la ka d'a kan a bɛ kɛ ka seli kɛ mais dɔnni ko hukumu kɔnɔna la ka adamaden mako ɲɛ n'a ye i bɛ se ka mun di diɲɛmɔgɔ ma o la n bɛna kuma fatiya kan sisan kuma kuntaala surunyana mais fatiya yɛrɛ daminɛ o de ye basumala ye u b'a fɔ a ma ko bisimilahi arahmani arahim cɛ o cɛ muso o muso filɛ n'i bɛ to ka eh, bisimilahi rahmani rahim i bɛ dan o dɔrɔn de ma kana foyi wɛrɛ fɔ ka fara a kan k'a wurudi siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn yanni k'i da ka sunɔgɔ cunkansaya ala b'i kisi ale ma fɔlɔ cunkansaya man ɲi dɛ mais k'a wurudi siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ala b'i kisi ka bɔ cunkansaya ma mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka nafolo tɛ basigi fiyewu bisimilahi rahmani rahim i fana bɛ taa se nɛsɛbɛla dɔ ma k'a k'a sɛbɛn ka d'i ma siɲɛ kɛmɛ ni siɲɛ tan ani kɔnɔntɔn n'a sɛbɛn ka d'i ma siɲɛ kɛmɛ ni siɲɛ tan ni kɔnɔntɔn tubanin ɲaga i bɛ barankati fara o kan k'a susu ka nasi nin ɲagami a la k'a kɛ wusu i ka to k'i tɛgɛ wusu a kunna nafolo tiɲɛ min bɛ adamaden kan a bɛ wuli ka bɔ i kan o to yen maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka dayɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de i bɛ suratulu fatiya i bɛ se nɛsɛbɛla dɔ ma k'a ka suratulu fatiya nasi bɛɛ sɛbɛn ka d'i ma i b'a fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ cogoya min na a b'a sɛbɛn ten siɲɛ wolonwula k'a tɔmi k'a la k'a sakulu n'a kala kala ninnu bɛɛ k'a la a b'a sɛbɛn ten siɲɛ wolonwula a bɛ tila k'a sɛbɛn tuguni a bɛ tɔmi ninnu k'a la a tɛ trɛntrɛn ninnu bila quoi moriw b'a faamu nɛsɛbɛlaw bɛna a faamu ayiwa a siɲɛ saba sabanan a tɛ tɔminin minnu b'a la a t'olu bila kalakalanin minnu bɛ bila a t'olu si bila a b'a sɛbɛn ten siɲɛ wolonwula sigiyɔrɔma saba a bɛ bɛn siɲɛ mugan ani kelen ma o nasi nin filɛ ye tan i bɛ zaba ɲini kuru wolowula ka zaba kuru wolowula ɲini k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka nasi k'a kan k'i sigi ka dugawu k'a kan ala bɛ se k'i ka diɲɛ dayɛlɛ k'a d'i ma cogo min na k'a fura ta k'a sigi tasuma kan n'i y'a fura ta k'a sigi tasuma kan n'a mɔna i bɛ taa kolon sigi ɲɛgɛn na n'i ye kolon sigi ɲɛgɛn na i bɛ taa furaji nin sɛnɛ a kɔnɔ mhm. k'i ko su kelen siɲɛ wolonwula bigiwa n'i y'a kɛ ne ti k'ale la sinɔn i bɛ san wolonwula de k'a dayɛlɛ la i t'i datugu tuguni san wolonwula heyi san wolonwula i t'i datugu tuguni an bɛ nin dɔnni baara ka di mɔgɔ ma n'a wari hakɛ fɔl'i ɲɛna mais mhm. an y'a di mɔgɔw ma ala ni kira kosɔn an karamɔgɔ gawusu kalilu berete kosɔn pour que bɛɛ ka lafiya k'i to i sigiyɔrɔ la sabu da o de ye lalabi ka taa sira ye n'ala sɔnna tɛ tɛmɛ kan awɔ merci beaucoup professeur nin bɛ kɛ an ka jɛmukan kuncɛman wɛrɛ ye bi mhm. an mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'a mago bɛ professeur ka nɛgɛjuru sira la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma professeur vraiment merci beaucoup i ni ce i ka déplacement na bi ka na dɔnni ta ka di mɔgɔw ma fu ani falaki k'o to o sigiyɔrɔ la ka foli ta ka ɲɛsin i ma folikan min b'i bolo nin waati na ka ɲɛsin lalabiya kanubagaciw bɛɛ lajɛlen ma anw fɛ Sikaso mhm. ani diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la i b'o ta ka ɲɛsin o ma an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan bila An bɛ lamɛnnikɛlaw fo fɛn o fɛn n'u tun bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ni mali kɔkan farafinna ni farajɛla an b'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ asimi goyita la jamana fanga bonda bɛɛ an b'o bɛɛ fo ka sikasokaw bɛɛ fo kɔmi an ye sikasokaw ye an bɛ sikaso sigibagaw bɛɛ lajɛlen fo beretelakaw sanɔgɔlakaw jamutɛnɛnakaw tarawelelakaw ka sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo sikaso lalabi kalandenw ne yɛrɛ b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ka dankan usitaz musa kanɛ n ka foli b'a ye k'a fɔ sikasokaw ɲɛna ko lalabi ka kalanbulon bɛ sikaso yan mɔgɔw ka n'u tɔgɔ sɛbɛn waa kelen ni kɛmɛ naani an ka kalanbulon bɛ sɔrɔ hamidalayi dɔgɔtɔrɔsoba kura ɲɛfɛla la n'i taara ni gitɔrɔ banna kare filanan mhm. gitɔrɔ bannen kɔfɛ kare filanan mhm. i numan bolo fɛ k'a lɛ kɔrɔn fan fɛ mhm. i ɲɛ bi se batiman min kan etazi min kan an bi sɔrɔ ale kɔnɔ fini sɛbɛlen fini bɛ yen a tabulo bɛ fini sanfɛ ko sikaso lalabi kalanbulon n'i donna ye i mago bɛ fɛn o fɛn na moriya baara kɔnɔ dɔnni baara kɔnɔ n'ala sɔnna i b'an sɔrɔ walima i mago bɛ k'i kalan dɔnni fɛn o fɛn na n'i taara lalabiya kariti ta waa kelen ni kɛmɛ naani dɔrɔn o y'i kɛlen an dɔ ye